ọ dị mma ndị be anyị ọkwa unu ma na ọ wụ mbugharị mbugharị ka eji ele nwa mkpi anyị ebukwara bata ọzọ n'obi high chief ugochukwu tinyere ndị igbo niile em, onyeisi ndị dibịa na task force ọ chọrọ ka ndị igbo dị mma ka ndị be anyị mara na uru dị n'omenala na ndị be anyị ma ka esi wee were omenala fee chi ndị igbo chi ndị igbo wee na-aza ha ekpere dịka mm, o kwesịrị ya mere anyị ji bịa tata maka na enwe ihe dị mkpa anyị nụtara na ọ bụ anyị nụta abịa kaala eze ee high chief anyị ekene gị Daalụ sir. kee ka i m- kee ka i mere Anyị dịnụ mma. high chief ama m na ọ ike ka i je bute na nke a maka na oge m na gị kwuru okwu na ụbọchị gara aga ị sị m na i si niger na-abata i je niger Ọfụma ọfụma. nụ. Ị na-agwa ndị ụwa na Anọ m gị- one week, na niger ofu izu ụka kparaba zuru ezu. gịnị ka i je eme i je bute ike ọzọ
ana m ebute ike nke a ka ebutere ebute ejere m jee rụọ ọrụ eje mmadụ ọrụ eje nje rụọ ọrụ na niger hmm. ejere m ọrụ
niger adịghịkwa na naijiria ehe na onweghị na west afrịka m anaghị aga unless ma nke m na-enweghị ọrụ na ya nke nwekwara nke ọrụ m ga-eje
Ah, o wee bụrụ na high chief abụgoro international dibia ọfụma ọfụma na aka m ji ekwuru oge niile ekwukwesị a na abụ m international herbalist abụrọ m ọbụ dibia ime obodo Mm. dibia ndị wayo a mba maka na ị na-ekwu i kwu okwu na ngalaba gị dị na Niger na ị dịkwa na India ọfụma ọfụma na i so na otu ofu otu gbara akwụkwọ Niger pụrụ ka njem.
nnovu afta ka m nọchara na naijiria na izizi izizi mgbe ọgwụ bidoro ka a ghara mgbuchi oge niile mgbe ọgwụ bidoro m mmechi ekweta na m ga-eme ọgwụ a ebe izizi m jere ka ndị be anyị mechie m ọgwụ bụ na na na aguleri bie ahọ naabọ mụọ ọgwụ shi aguleri jee abịrịba bie ahọ naabọ mụọ ọgwụ shi abịrịba jee ọ- ọ- arondizuogu bie ahọ naabọ nata rụọ ọrụ rụgide ọrụ rụọ ọrụ ihe ruru ahọ naanọ na ise movukwa jee ogbomọshọ nọchie ogbomọshọ ahọ naabọ gbadata Ijebu. ijebu ode Ijebu ode. ijebu ode a ka m nọzi wetazie connection niger a m chọ m je mgbe ọbụla ego adịghị m nachite azụ bịa rụọ ọrụ rụchaa ọrụ wee jezie niger niger ka m nọ baa muslim izizi anọ m na niger mụọ ọgwụ nọkwuo soro ọga m na niger bakwuo ma muslim
ị ka na-akpọ isi n'ala adị m akpọzi kịta mana emechizi m nke niger a natazia mụ na ha na-arụ na-ejekwa mụ na ha na-arụ na-ejekwa until m nwetazie connection nke m ji baza india wee pịaza 7 years na mumbai je mụọ sọsọ ọgwụ ihe kpụga m mumbai na india spiritual work a a na-akpọ ọrụ mmiri ihe gbasara ọrụ ezinụlọ hmm. ihe gbasara treatment ụzọ ihe naatọ a bụ ihe nji maka wee jee india o india ka m nọ baza hindus kwụsịza ihe gbasara eh, eh, eh, nke nke ịkpọ ishi na ala hmm. wee baza hindus hindus a ka m nọ ma taa ya ka m ga-anọ n'ekpere until m anwụọ ọ nweghị nkwụsị ya bụ na iso ruru ndị hindus ọfụma ọfụma na ma rukwa echi ọdụghọ nkwụsị mana anyị bịakwa ebe ndị ọdịnala ndị igbo anyị ga-achọ ha ọsọ ịlụ n'oge a mana oge anyị gaghị ekwunitezi e, e, nsogbu adụghọ nsogbu adụghọ na nke a high chief daalụ ihe anyị na-abụ eweta ihe a bụ na high chief ada anọ nkịtị Eh, daalụ rinne sir ndewo sir. ya gazie nnọọ maka afụkwa m na mm, Niger ahụ dị gị mma na ahụ mm ọ bụrụ na ndị ndị na-ege anyị ga-afụ gị ugbu a amara na ihe m kwuru bụ eziokwu ọ dị ka ebe a ka ị na-aje i jesia ị dịzie ka nwa gị nke ọdụdụ chinedu ị dịzie ka obere nwa ọkwa chukwu na-eme nke ahụ ọkwa chukwu na-eme nke ahụ ọ dị mma chief eh, ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo ozigbo ka i jesiri ndị a i jego fụ gọvanọ maka moto eh, ejeghị m eh, since izu ụka kịta ah, ah, Niger ka i jere Niger hmm. since izu ụka kịta m mee travel ahụ onweghị even anyị mere mitin ndị dibịa the whole ala igbo I mean the whole Nigeria mere mitin ndị dibịa na Abuja the whole federal hmm. ejeghị m ya due to ọ danyere mgbe anwa m je Niger ahụ hmm. mana mụ na ha kpakwa na fon until ha batakwa mitin ahụ ọ na-abụ eme mitin Abuja bata ọ da akarị ofu izu ụka zonu ọbụla dị na Naijiria eme mitin nke ha mana nke anyị wa ka m batara ya anyị aka emebeghị ya due to eh, onye bụ VP vice president kwesịrị ịkpọ the meeting na anambra and uh, nwa ya na-ama ihe na-eme na anambra kịta hmm. so ọ na-agbalị ike ya sị ka anyị nwetukwu ndidi na ya ga-akpọ mitin so akpọza mitin a ka a ga-aconclude ihe niile amara ka esi jee abuja na ihe niile e kwuru then mụara ome wetara okwere ya ihe gbasara nke gọvanọ

ndị ma na complain em onye na-ege anyị ugbu a ị nwere ihe ọ bụla ị chọrọ ịma gbasara ihe mmụọ ma ọ bụ ị na-eje na nke dibịa ee ihe dibịa na-eme adịzụsị gị ma ọ bụ na ịbụ dibịa ị chọọ ịma usoro dị mma ekwesịrị iji mee omenala a. maka na ihe high chief ugochukwu tinyere igbo ya bụ ee, chief chairman ndị task force ndị dibịa niile na ala igbo na-eme bụ onye ọbụla na-alụ ọrụ dibịa ka ọ lụta ya mma ka ndị na-ejekwa na nke ya jeta ya mma em ịnụ akụkọ dị mma ma ị chọọ isonye na ihe a na-eme na dibịa ee akara ekwentị ka m chọrọ ka onye tupu anyị ekwuo ihe ahụ chief si na kemgbe ya natara na complain karịrị ndị na-ezite ozi ihe em ndị ụfọdụ na-eme karịrị chief biko em akara ekwentị ọ ga-abụrụ onye nụta maọbụ onye chọọ ịma nke bụ eziokwu gbasara ihe mmụọ ọ bụ dibịa ọ bụ onye chọrọ ije na nke dibịa chọọ ịma eziokwu gbasara ihe dibịa ma ọ bụ onye mm, eh, ọ dị ya ka o jere na nke dibịa na-emeta ihe emeta ọ chọọ ịbịa kọrọ gị kedu akara ekwentị a ga-eji wee mee ndewo
nke izu aha m chief dr okafọ ebe m bi bụ ebe a na-akpọ ugbo odogwu trans-ekulu enugu steeti ugbo odogwu trans-ekulu enugu steeti akara ekwentị m bụ 080

emekwa ha agwụ eme ha agwụ onye ọbụla jere na nke dibịa ugbu a bụ a sị ya rụọ agwụ rụọ ọgwụ ee akụkọ wee karịa kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a gbasara ka ndị dibịa ọgbara ọfụụ ugbu a ji agba afa nke ha onye ọbụla bịara na nke ya ma onye mm, na-amabeghị ihe gbasara ọdịnala ma onye ọdịnala na-esighị na agbụrụ ya a sị ya na ọ ga-eme agwụ na a ga-arụrịrị agwụ na a ga-eme ọgwụ na a ga-eme nke kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a chief maka na ọ bụ akụkọ a ka ị sị na na ọ na-eche gị eh, ka i si Niger nata ndewo chiza na-ekene ngụ anata m Niger njere m nọrọ one week ofu izu ụka almost ihe niile kpọ m na fon i kee ụzọ ise ụzọ na-atọ bụ ofu ihe a ka a na-ekwu na ọ na-abụ e jee be dibịa ọ sị gị na a ga-arụrụ ya agwụ mere gị ihe onye ụwa gbara ya aja mmiri na ọ ya bụ ihe ji nga n'ihu m wee na-agwa unu tata ọ nweghịkwa ihe a na-akpọ nrụ agwụ ga-eme mmadụ ọ gaa n'ihu ma ọ bụrụ na agwụ amaghị gị ọ bụrụ na agwụ amaghị gị na ị ga-eme dibịa o nweghị ihe a na-akpọ nrụ agwụ o nweghị ihe gbasara mmadụ na nrụ agwụ onye agwụ mara ga-emeriri dibịa bụ onye a na-arụrụ agwụ and ha esi rụghara ọgwụ a kpam okwu agwụ onye emegworo ọgwụ akwụkwọ na ọgwụ ihe o nidiri ihe nkwaziri bụ ya ji eme gịnị mụọ ọrụ
chief mana ọ bụrụ na ọ na ị chọrọ ka aga ihe gaa n'ihu maọbụ ka ihe dị gị na mma mana o nwere nsogbu i nwere i jee be mmadụ ọ sị ka a rụ na a ga-arụrụ gị agwụ sị dibịa a na ọ maghị ihe ọ na-eme bụ ihu na wa na onye wayo a na-eti mkpu ya ka ị ba n'aka ya ọgwụ nrụ agwụ adụghị na agamnihu Eh, chief ka ka anyị dobe ya ya maka na ị na-abụ i kwuo agwụ ikwu ọgwụ ọgwụ na agwụ ọ bụ ofu ihe ndewo ofu ihe ka ọ bụ ọ dị ka mmadụ sị gbata ihe ụkwụ ya gbata slippers maka na Nkanu be anyị nwere ihe a na-arụ onye ọbụla toro nwa okorobịa ọ na-ewe agwụ Eh, ụfọdụ na-asịkwa na agwụ a na-esoro usoro akara aka mmadụ na-ewe ka mmadụ ga-esi mebe omume ọ na-eme ya yara yara yara yara a sị am- emegokwara ya agwụ good ya ka m na-achọ ịkọwara ibi mana be nna m ọ dị ihe ọbụla bụ nwoke a mụrụ n'ebe a na-akpọ Awene Olo n'Ezema Olo na Ezeagu be nna m emeghekwara ya ihe agwụ ọ naghị eweta onwe ya mana ọ bụghị ya bụ obodo ọzọ na ada emere ihe agwụ ọgwụ adụghọrọ ibi na be nna ha ụmụnna ha o wehere na-eme dibịa ọya ikikwa ihe sieri ya ike ma na o nwere nsogbu ị bịakwute dibịa ị sị na a ga-arụrụ ya agwụ by the way ofu dibịa ọ na-arụrụ mmadụ agwụ onye ahụ ị ji abịa sị ka a rụọrụ ya agwụ jụgodo onye ka o si mee nke ya ọ bụrụ na ya jiri aka hiwe ekwu nke ya rụọrọ onwe ya agwụ ị ma na ọrụkwarụ nwanna olielu ịmakwu ma ihe ọ na-eme na ọ wayo ya ọ bụ na a chọgodo ịrụ agwụ na-ewe usoro e ji arụ agwụ gbam ụmụnna na-eme ọha obodo na-eme family na-eme ofu onye ada arụrụ mmadụ agwụ etu a mụnwa nọ kemgbe m bido dibịa ma rukwe taa ejebeghị eje rụọrọ mmadụ agwụ ịgba abụghị n'aka m m ga-ajụ kedu ka unu si eme na omenala m ga-ahụrị mmadụ atọ na ịnọ ndị dibịa nọ na be unu a na ụmụnna jụọ ha ihe m jụchakwa ha bọsị m ga-emeziri gị ihe ụmụnna gị a ndị dibịa ga-esoriri bịa hmm. o sokwuru ebe na ọ mụwa katara everything hmm. mee na m ka marị ha ga-agọrịrị ọhọ ha hmm. ha ga-ekpe ekpere ha ha ga ọ bụrụ na Anambra sị na a ga-etiri ọhọ n'ala yes so a ga-emeriri ome gosiri yes na tata na e nyego gị ikike ihe hmm. gbasara ọrụ agwụ a hmm. not ije be onye wayo dibịa ọ sị ya rụọ ya agwụ ọ nọbịa eme ofu ihe sị ya rụọ agwụ eh, chief ihe ị na-ekwu bụ na imirikiti ndị na-eje na nke dibịa bụ ihe ụfọdụ a bụ ada esi usoro mere ụfọdụ wechara ego nyecha dibịa ọ lụchalụ ya ọrụ ọ gaghị adị ile
ọfụ nke a si eme mana ihe na-akọsụ na dibịa rụcha ọrụ ọ na-adị ire buru ibu hmm. ụfọdụ bụ na onye a na-arụrụ ihe amaha dị ivi n'ọrụ a mana o ji kama ọ ma-anatakwa gị ego a ọ kwetaghị dị abalị ya rụọ ya instead of ya wee ịchọ dibịa maara arụ contact ya gwa ya na ihe dị etu ọrụkwa kama ọchịchị tiri ogo 10,000 ma 20,000 mana ọ ga-ala ike mmịa n'aka ya mgbaama work ọzọ ihe na-akọsikwa ya bụ egote materials kwesịrị ahụgo m ebe mmadụ bịa sị na ya chọrọ ka emere ya were eje kpa ahịhịa kpacha ahịhịa kwanye n'ihe were ọkụkọ gbukwesị ya ọ sọsọ ahịhịa ka eji arụ ọrụ ị jụọ ya ego na-eji me sị na ọ 50,000 ọ bụrụ na eji 50,000 eme ihe mmadụ ewe ego ka m gwa na ụwa niile ga-ewecha ego ọ dị ma chief e- e- e- ewee ebe m chọ- ebe anyị rụtụrụ aka ka m chọrọ ịga mana ee ụfọdụ na-abụ akpọ asị na ha chọrọ ka gị na ha kpa ee akara ekwentị gị a na-adị mkpa ụfọdụ ka ọ na-ewute ụfọdụ ndị dibịa ụfọdụ chọkwa ka gị na ha na-akpa mana ejicha ha akara ekwentị gị amakwana ka a ga-eji wee fụ gị ị ma na i jere nije mbere mụ amaghadị na i jere eh, nije ee mana i wee jecha nata ị nọrọ ofu izu ụka onye chọọ bọsị m natara anata ka o mere 9 days kpam bọsị m natara anata ka o ruru ọ dụ abalị iteghete na agbakọ ya bọsị m vuru be m ebe a jebe na bọsị m ji nata exactly abalị iteghete ka ọ fụtara Ya ka- ọ ya- ọ ya ka eji bụrụ mmụọ maka na anyị wa nọghị nso amarọ ana m evukwa ọgwụ m ee Hai. i vu ya banye ụgbọelu Chiziani hmm? ejegwo m more than 20 countries ana m evu ọgwụ m eje the first time m bidoro ekweghị enwere ka m si kwutevuru ihe a hmm. na program hmm. ekweghị na ọgwụ m ga-aba plane eweta ihe ha ji enene mmadụ computer ebi ebi ebi chiche ya n'owe onwe ihe ọrịa gị ha chukwu ọnwụ m sị okay ka m soro ya mee call to India esendịzi akwụkwọ to Abuja from Abuja akpọzia m m je mgbe m jeziri enye m akwụkwọ m ga-efiri firichezie ya bọchị m vuzi ọgwụ m bịa enyeriri m date m were akwụkwọ m vuzi ọgwụ m wee bịachizi egosi m ihe m ji bụrụ dibịa m sị ha ka m gosi na ka ị ma nke ma nke ọzọ n'ihe a kịta ama m emegheri ha ọgwụ amamere till m ru ebe m na-eje sị ha ifiri na mụ abanye na mụ chọrọ nwụ ka m nwụọ sị ha mba ihe na-eje bụ ọrụ ọ sị na o nwe ndị a na-ego bụ mee ka si ọ bụ maka ụdị mmadụ m ọ sị m enter m vuri ya banye ya bụ evu m ọgwụ m aba plane na-eje na-abata ị kpọ ọgwụ gịnị bụ ọgwụ ị na-ekwu maka ya ọgwụ m bụ ọgwụ ọgwụ m ji arụ ọrụ

ka na-abịa m n'obi gị ị bịakwa n'obi gị fụ ma ndị nrịanrịa ma ndị ihe na-atụ n'ọnụ ma ndị jegoro na be dibịa akapụchagoro ericha ha bịazie na nke gị ka i je gbata ahụ ụgwọ mana ụbọchị nke gara aga ị sị m na ị na-ada agbakwa ụgwọ na onye eriri ọ bụrụ na ọ na-ege ntị na ọ ka ya mma na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya mhm. na ọ bụrụkwa ya nacha gị ego sị ya bịa gbata gị eh, mm. ị sị na ị naghị eme nke na ị na-agba ọgwụ na ihe ị na-eme bụ onye mara ọrụ dibịa na-arụ ọrụ mma tịkwesị ime dibịa omenala ya mebe ihe mm. ka ọ dị mma mm. ee eh, mana ị na-eme nke ọjọọ na-eme nke dị ọma mma agụdokweghị mhm. n'ọnyanwa e nweziri onye fụrụ ee eh, ajọ ihe n'ihe gbasara omenala ma ndị ụmụaka jee sụcha ọfịa wee nọrọ ebe a na-egwu ndị mmadụ wayo ma ndị jere ma ọ bụ ndị karị ihe na-esiri ike ha chọọ ka ị bịa kuziere ha ụzọ ọma a ga-eji ritebe uru omenala kedu akara ekwentị chief ndewo akara ekwentị m bụ 080 5

ka WhatsApp nọmba m onye chọkwa ịjụ ajụ ma onye ịjụta m ihe ọbụla gbasara ya ya ya mee ka m mara ọ dị mma chief em, anyị na-ekwu maka agwụ ee ihe ndị mmadụ na-ekwugasị ekwugo ụfọdụ jee na be dibịa sị ya na ọgba na agwụ ga- ma- mara ya na a ga-emeli ya agwụ na ihe ndị ọzọ kedu onye kwesịrị im- imere agwụ biko kọwagodu ya ka ha ghọta Ndewo, ekene m gị. ihe gbasara agwụ bụ ihe a na-emere onye ọrụ mara hmm. onye agwụ mara ị ma na ọ bụ asụsụ anyị Igbo Igbo hmm. nwe ka ọ dị na ndị ụka na-akpọ ya inwe call ya hmm. onye nwere call na agwụ onye agwụ marị kwesịrị ime agwụ ma ọ na nna ya na-emebu ma ọ na ndị be ha na-eme ma ọ na ọ dị ha n'ọbara ụdị ndị a ka a na-emere that ihe ọrụrụ agwụ ọ bụghị onye ọgwụ na-adụghọ be ha ha adị eme agwụ ọ bịa be gị ka i nyere ya aka mara ihe ji ya na ya anaghị aga n'ihu i jee sịbe ya na a ga-arụ agwụ hmm. ọ dịkwa ka mmadụ bịa mebi na ya na-enwe nsogbu n'ebe ya na-eme business maọbụ hmm. ebe ya na-azụ ahịa hmm. maọbụ ibi na ezinụlọ ya na nsogbu na-adapụtagara ya na ndị be ya ma ọ na nwa ya anaghị anụ ihe na ọ na-eko agahụ eme ihe na-adụghọ mma agba mkpụrụ mmiri ese igbo i jee be dibịa ya gbara ya aha ọ sị gị na agwụ na a ga-arụ agwụ mana be unu o nweghị onye na-eme agwụ oga aunty madam ọkwa ndị eriri eri ndị na-eri mmadụ bụ ihe anyị je be ha o nweghị ihe dị ka agwụ na ụdị a onye na-eme dibịa ma onye ga-eme dibịa bụ ihe a na-arụrụ agwụ ya bụ ndị dibịa wayo a na-agba ụdị aha a ha kwụsị ya jee mụọ ọrụ ka ị mụta ka e si agba aha mụta ka e si agba aha ị chụna ihe niile n'ike ị dịkwara ndụ mechaa ya onye dị ndụ ga-akpata ego ị kpata agwara i riju ahọ mụ na ụmụ nọ ebe enweghị m ego mana ana m eri nri ya bụ agwụ bụ sọsọ onye dibịa mara ka a na-emere agwụ onye dibịa na-amaghị o nweghị ihe gbasara ya na agwụ Mm. ada ama ama O- onye onye Ọ bịara- onye na-achọpụtakwa na akara aka ya a sị na ụfọdụ na-aga eme em, dịka ya emegheri emegheri a sị na ọ agwụ na-eme ya gee ntị mara ama na arọ ọyịyị a na ndị gboo na-aga ọ bụrụ ya ara ọya o nwere ike ime isi ike o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-eme oringo karịa ego bịa n'aka ọ gaghị edebe ego mara ama na arọ ọyịyị ndị gboo na-akpọ ya na agwụ na-eme onye a hmm. ị na-aghọta hmm. na onye na-emegheri emegheri onye anaghị anụ ihe onye na-agba ashawo ma ọ na-eme ụmụaka ka ajọ omume ọ bụghị na agwụ ụdị nke n ja-arụwara onye agwụ jụọ ese gbaa aha mara ihe kọsịrị ya hmm. ọ bụ sọsọ ee eh, ma agwụ bụ ihe na-ebutere mmadụ mkpa ajọ agwa ihe na-ebute mkpa ajọ agwa ebuka hmm. o buru ibu hmm. ọ bụrụ na ndị be ha mere ajọ ihe ọ na-ebute mkpa ajọ agwa ọ bụrụ na azụha onye ọfụma ọ na-ebute mkpa ajọ agwa hmm. ọ bụrụ na ị mụrụ nwata hafụ tite isi tie ebe dị ma gbaraba nko nwa fụtakwa ọ ga-agbaraba nko ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ na eh, afa bụ mkpaji oye ka ha na-akọwa ka ha na-akọwa gbam na ọ maka bụ eji mara mgba aha Ehe. aha bụ ihe niile ọkwa ị hụ ihe niile dị n'ụwa o nweghị ihe na-adụha n'aha ma mmiri dị na ya osisi dị na ya agwụ dị na ya ihe ọbụla dị na ihe ori dị na ya ị gbaa aha aha ga-agwa gị were mmanya gaa nye ihe dị etu a ma ọ were ọjị gaa gọọrọ ihe dị etu a aha ga-agwa gị na ihe dị etu a na-enye ya nsogbu na ka a ga-esi mee ya aha ga-agwa gị ị hụrụ onye ọ nweghị ihe ọbụla ji ya mewe kpọọ gị ịza masị na ọkwa azụha azụ hmm. azụ ọ gịnị maka na ị na-abụ ikwu okwu chief ya kpata na nnọgide masị na ihe niile abụghị ọgwụ ị na-ekwu ya ịzụ ọkwa nwatakịrị azụ ọ ga-akpa ajọ agwa hmm. then mgbe ọ kpara ajọ agwa ọ gbagharịwa dibịa chọọza nri ya ọ sịkwa na mama ya meri ọ sị ọ papa ya meri sị na ekechiri ekechi ma ọ na-agwụrụ nsogbu ihe a niile bụ fake ọ maghị ọgba na aha azụha onye a azụ onye azụha azụ omume ya na-adị iche na onye azụrụ azụ ya kpata na ụfọdụ na-eje ọmụmụ ma ndị a na-akpọ na ha jere bọyị ịgba bọyị n'aka nwoke nụrụ nwaanyị ị confirm ọ mmadụ na-agba bọyị hmm. ma ịgba bọị n'aka nwoke na-anụha nwaanyị ị ga-aghọta na o nwere ihe dị iche na ịgba bọị n'aka nwoke nụrụ nwaanyị onye gba bọị n'aka nwoke nụrụ nwaanyị na-aka enwe sensị ihe niile m mụrụ bọị m gba bọị ha na program a asị na asị ha kpọm na fochi m na asị hmm. asavụ mmadụ na-atọ nụrụ nwaanyị savụ ndị anụghị nwaanyị mara ihe dị iche n'egbe na egbe ọ ị savụ onye nụrụ nwaanyị ka ị ga-amarị na o nwere nwaanyị ga-afụta di ya shi bịa jee na shọpụ ọ shi nwoke gị tukwugharị o je kpọfụta pantị a na half slip ya shi gị sara ya mana ị ga-agba bọị nwoke na-anụha nwaanyị ọdụ ọdụ kia ọ dịrị ị kpokọọ akwa sị ekpe dry cleaner gụọ ọ gba bọị n'aka azụ ahịa ịzụcha fụta ịma mmakwuru ibe nsa akwa nsa akwa abụkwa oyi problem maka gịnị maka gịnị azụghị ntụ dị line ịmaghị ya ịmụghị ya mana ịgba bọyị nwoke nụrụ nwaanyị ị ga-amatacha ihe ndị a nwunye ọga egere dị ma ngote ogiri ma ngote egwusi gụkwa ọrịa gụmerie nke gụsụ ọrịa ose ihe ndị a bụ ihe ọ ga-abụ ị mụchakwa ị natazie be gị nụọ nwaanyị nwunye gị ama mess you up etu a na-ebe akịta na-esi nri

ịgba bọyị bụ a na-amụta ihe ị zụọkwa nwa azụ nwa ga-egosi na ị zụ ya azụ chief chief ihe ị na-ekwu niile bụ ka ndị dibịa ghara ịda na-erizi ndị be anyị gbam onye e, bịakute gị ihe ahụ o ji bịa sị gboro ya mkpa gbam gwa ya nke bụ eziokwu eziokwu na ọ bụghị ị sị ya na ọrụ aha gbafue aha gbafue aha mm. ihe dị n'aha chia ugiri ka ọ gwa gị ihe na-eme ọ dị mma ma ọ bụghị ịnọkọta ịkọ ihe dịghị mma were agba mkpụrụ mmiri

si maka na ọrụ ma ya maka na ọrụ mara ya na ya mere eme na ọgwụ nke a anaghị ahụ ụzọ ọ dị mma ọ bụrụ na ọgwụ a na-ahụ ụzọ ọ ga-alike ego ego dị mma batara bịa chief zara nje shọ ya bụ onye na-agwọ ọgwụ anaghịkwa enwe ego okay onye ọbụla na-eme dibịa mm. ọ na-enwe ego mm. mụ na-ekwu ya onye na-eme dibịa nwere ego ọ bụghị dibịa ka ọ na-eme nyochaanụ ya ọfụma

mana ihe m chọrọ ọ bụ ka onye ọbụla chọzịrị ịma nke bụ eziokwu chọọ ịjụ gị ajụjụ akara ekwentị ị ga-eji wee em, onye a ga-eji wee jụọ gị ajụjụ otu anyị natagoro ịnọ ị ka nọ ka ka e wee nwee ike wee rute gị akara ekwentị gị nakwa m, ozi ị ga-ezipụ ka a pịachizie ya maka m, ụbọchị ọzọ ekene ego ee nke izizi anọ m ya mgbe ọbụla abatago m anọ m ya anọ m kampe nke ịbụọ akara ekwentị m 080

52 30 ka WhatsApp nọmba m onye na-eje be dibịa ya hie aka n'anya and ọtụtụ ndị be anyị na-alike ka e rie ha jụọ m ka ha si alike ka e rie ha ị ga-abịa ị hụ na ihe a bụ ka m were venza e nechaa a sị na ihe a bụ venza ka ị need example ka m na-enye na ihe a bụ venza then ị sị mba maka na ego adịghị na ị chọrọ machine na ego machine ka i ji a sị gị mba na ihe a bụ venza na ihe a ka a na-ele venza ị sị mba na ego bicycle mgbe onye a negide anya ọ bụrụ onye dị ndị na-akpịrị asụ kama ihe eji ego a na mgba gị weta down were na a ga-emezi bicycle ọ ghọọ venza capital lie ihe m ji kwuo okwu a bụ onye bịa complain a na-eji agbari aja mmiri na-eji- ọ nweghị ihe dị ka aja mmiri ndị mmiri ọrụ mmiri settlement not aja gbagidekwa aja bido tata wakwu ego na-ana n'iyi a na-eri ya ego mugu wuu in ego ya ana ya bụ na e nwe ka e si alụ ya o nwe ka e si arụ ọrụ mmiri arụ ọrụ ọrụ mmiri ka e si arụ ọrụ mmiri you get yourself i nweghịkwa ego chọwa ego ị chọta ego rụọ ọrụ mmiri once and for all nwere onwe gị chief ị ma na oge ụfọdụ ihe isi ike na-ebute na ụfọdụ na-adaba n'ọgwụ yes ihe isi Mana ka gịwa- gịwa dịka- eh, gị- gịwachi chọwa eh, ego ị ga-eji mee gịwa dịka Dara ịdị na-ata ya gị- kọpọkọpọ ị ga-eji rie gịwa nri, dịka- na-adachi ndị mmadụ. gịwa dịka em, maka na ihe a na-etuzi gị ugbu a bụ ọzọ igbo ndụ maka ka i si akọwara ndị mmadụ ka ha ga-esi wee zere ka a ghara iri ha e nwee ka onye ga-eji eziokwu wee bịa ị fụ na n'ezie n'ezie na ụbịam siere ya ike na ọ chọkwanụ ka o si na ụbịam ahụ wee pụọ ka i nyere ya aka Yes. gị na ya tụọ alo ya Yes. o dịziere ya mma ọ bịa o weta nke ọ ga-eji ee, i nyere ya aka e nwee oge ị na-eme ya yes ana m eme ya emekwere ya ọfụma ọfụma ana m eme ya ọfụma ọfụma ị na-aghọta mana ofu nsogbu anyị nwere na obodo anyị kịta bụ ihe ngala ọnụ e nwee ihe ngala ọnụ o ji ma onye ukwu ma onye nta ihe ngala ọnụ mgbe izi m bido dibịa ọkụkọ ya karịa 50 kobo medo ruo 5 naira medo ruo 20 naira medo ọ gbagote 500 naira ọkụkọ ọbụla ị kpa akara ha kịta count from 15,000 gbagowe now dibịa mere mmadụ ihe ma ọ chọpụta ihe a ga-emere mmadụ ọ bụrụ na ihe a ga-eri ọkụkọ rie ewu onye asịkwa ya na ọ sọ ọkụkọ mụ na akwụrịkwa ọkụ amasị mama mie jee chọọ ị ga-eme ya rie ya emechitụkwa na ya ka ga na-achịtata azụ ma mee ihe a ihe solution ihe ọ chọrọ ihe a na final ọ dị mma e, e, e, akwa gị dọka ị kwachie ya ebe ị kwachiri ya ọ maghịrị ikekwe ọ dịgo mma mana akwa gị dọkarị iki- i- weta pin gbado ya agbado i je imerisi ahụ ike o tibefu nke ọhụrụ na-akarị njọ ọ dị mma em, chief em, nyezi akara ekwentị gị ka a pịachie ya e nwezie onye chọrọ ịjụ ajụjụ ajụọ ya. akara ekwentị m na onye chọọ ịjụ ajụ

52 30 onye bịakwara chọọ ka e mere ya ihe so ofu nsogbu ka m nwere materials e ga-eji rụọ ọrụ zuo ezu price ama esere mụ na gị Ọ dị mma. okwu ya ma ruo echi ekene m unu udo dịrị unu niile Ise. dịrị ndị dibịa na-eme ọfụma Ise. ndị wayo sefụnụ aka enwe n'ohe tufu ọ ghọọ aka mmadụ m ga-emekwa unu taata ma m bido ọrụ ọ dị mma eh, ntị ga-anụ ihe abụghị ka ọ ra ka okpu ata ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịrị onye ọbụla mma ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ ọ bụ ya ka chief nọ ka udo chịa ka ndị mmadụ mee omenala dị ka o kwesịrị ọ bụ ya bụ onye anyị na ya soro ugbu a bụ eh, high chief ugochukwu tere igbo niile chief okafọ mmụọ shinne onye isi ndị task force ndị dibịa niile n'ala igbo na-achọ ka onye ọbụla mee ihe dị ka o kwesịrị ka be anyị wee dị nsọ ka a na-eme nsọ ana ka udo wee chịa ọ ga-adịrị gị mma chief ise ise ka ọ dịnụ